Mkazi wa Patrick waphedwa, okuphayo kukhala Anne. Mtsikana ameneyi dzina lake ndi Anne. Anne amachokera ku Malawi ku Area 50 koma amakhala mu dziko la South Africa ku Benoni. Komanso adawa. Ada amenewa dzina lawo ndi Patrick. Patrick amachokera ku Malawi ku Blantyre koma amakhala mu dziko la South Africa ku Benoni. Patrick anali bwana wa Anne. Mkazi wa Patrick waphedwa, okuphayo kukhala Anne. Umu ndi mmene zilili. Patrick, mkazi wake ndi waku Joni, nde akhala ali limodzi kwa nthawi yayitali, mpakana anali ndi ana awiri. Nde mpoti mkazi wake amagwira ntchito, nde amafuna munthu wa ntchito, nde anapeza Anne. Anne anayamba kugwira ntchito ku nyumba kwa Patrick mu chaka cha 2025. sanathe ndi chaka chomwe akugwira ntchito chonchija, a Patrick mpoti Anne ndi mtsikana waku Malawi anali naye womasuka, amacheza naye, amamutenga ngati sister wake pamene Anne ankaona ngati Mr Patrick akumufuna Anne nde Anne ankaonesa chikondi kwa ana a Patrick kuchokera mu chaka cha 2025 mpakana mu chaka cha 2026 nde mu chaka cha 2026 mu Anne anapanga chiganizo chofuna kuwapha akazi a Mr Patrick ndipo anapangadi zimenezi. Anaphika chakudya, ataphika chakudya anatenga glass kuliphwanyaphwanya ndikutenga tinyenyeswa tija kuthira muchakudya nde anakapasa akazi a Mr Patrick nde akazi a Patrick atadya mosakhalisa sanayambe kuva bwino mmimba munayamba kupweteka. Zosatila zake anatengeredwa kuchipatala atatengeredwa kuchipatala. anawauza zakuti mkazi wanuyu wadya chakudya cha ma glass nde tima glass tija tikucheka matumbo nde anayesesa koma zosatira zake mkazi uja sanapulumuke nde apolisi anayamba kugwira ntchito yawo amaphika ndani Anne nde anakayamba kumfusa Anne atampanikiza ndi mafuso kenako anayankha eya zimenezo ndinapanga ndine nde atamfusa chifukwa chimene anapangira zimenezi yo ndizovetsa chisoni kwambiri akuti iyeyo Anapanga zimenezi chifukwa chakuti amafuna kukhala m'nyumbamo pamodzi ndi a Patrick ngati banja chifukwa choti a Patrick ali nawo mu chikondi. Koma a Patrick sanali naye mu chikondi ayi. Amangomutenga ngati sister wawo. Anaona ngati Mr. Patrick angathe kumufuna ngati mkaziyu palibepo chifukwa choti Anne ndi ana a Patrick amagwirizana kwambiri. Amawaonetsera chikondi. Ndiye amaona ngati unali mwayi wake oti angathe kupeza banja labwino ndi mamuna ochita bwino ndi zimene anakamba. Nde zotsatira zake a Patrick anangoti kakasa, mkazi wawo wafa chifukwa cha iwo. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ambiri mutengepo phunziro. Ngati mnyumba mwanu muli mtsikana wantchito, chonde. sakuyenera kugwirizana kapena kupanga ubale ndi amuna anu. Iyeyo ndi amuna anu ndi how are you, how are you, muli bwanji, muli bwanji, kwatha. Koma asamakhale ndi nthawi yocheza ndi amuna anu chifukwa choti ena amayamba kuwapanga seduce amuna anu aja. Ena ndi amenewa. Amuna anu mwina akungocheza nawo ngati sister, iwo nkumaona ngati akundifuna ameneyi. Zotsatira zake amapanga chipongwe iweyo mkazi. Akupha straight. ndi cholinga choti apangidwe replace malo mwako zimenenso anapanga Annie ndi azimayi chonde tengerani phunziro pa Annie khalani osamala ngati muli ndi mtsikana wantchito kwa amuna anu ndi how are you how are you asamakhale ndi nthawi yocheza chimodzimodzinso azimuna chonde ngati mmalemekeza azikazi anu osamawapatsa nthawi atsikana antchito yocheza nawo kwambiri aa chifukwa atha kupanga chipongwe akazi anu chifukwa cha inu ndiye chonde akuluakulu khalani osamala